otu ndị Igbo si aghọta ife na-adị iche karịa otu ndị mba ọzọ si aghọta ife ndị be anyị na-aghọta na ife na-eme ihe dịka abụmọnụ maọbụ ife so na ntọala mmadụ na-enye nsogbu ndị be anyị na-afụta na ife na-ebute ife ha ada afụ ya na ọ ife nọkatara chọrọ iji aka wee mekpado gị wee nyewe gị nsogbu a ga-ebu ụzọ chịa afa jụọ afa sie kedu ife na-ebute ya amala ife ahụ na-ebute ife a wee mara ka a ya esi wee soro ya unlike ife ndị ụka na-eme n'ife ha kpọrọ generational curse a ga-ebu ụzọ kpebegodo ekpere ekpere ike ka a chụpụ ife mana ndị be anyị matara na ụdịka ife a na-eme a ga-ebu ụzọ jụọ si kedu ife kpatara ife a kedu mmụọ na-enye nsogbu ihe a mmụọ ekwuo ọ bụrụ mmụọ emekpara emekpa maọbụ mmadụ emegburu emegbu o kwuo ife bụ mkpa ya o kwuo ka esi wee mekpado ya o kwuhaana ka esi wee mekpado ya a wee chọwazie ịma otu a ga-esi wee kpee udo ndị be anyị na-eji ikpe udo wee na-eso ife dịka generational curse ndị ọbịara abịa gwara anyị si anyị na ihe na-eme na anyị ada aga n'iru ihe na-eme na ife na-enye anyị nsogbu bụ maka mmụọ dị na mba anyị mmụọ dị na be nna anyị ma ọ bụ ife dịka ife chi anyị na ife ndị ichie anyị na-eme ihe a ka ha gwara anyị nya meziri na nwatakịrị igbo na-eto ejilie wee na-azụ ya asị ya nya ejena mmụọ asị ya nya ejena je eme ife ọdịnala maka na na o mee ife ọdịnala ọ bụla ife ga-enye ya nsogbu n'ọdịnihu mana ọ bụrọ eziokwu mana ndị be anyị ma na mmadụ jee were ife na ọ bụrọ nya dosiri tipịa ya maka ndị na-etipịa okwu mmụọ maọbụ okwu alụsị nna fa dosiri ndị be anyị ma na o sokwe n'ife na-ebute ife ndị oyibo na-akpọ generational curse i were ife na ọ bụrọ ngị dosiri ọ ga-emewe gị ife Ọ ga-esowe gị belụsọ mgbe i ji nwayọọ wee jee chọta ife ahụ na-enye nsogbu. Ị chọtahaana ife ahụ na-enye gị nsogbu, i jiri nwayọọ wee yọọ ya. Ndị be anyị na-eme na negotiation ka ha ga-emekọta wee kpee udo. E nwere ike asị mmụọ kee ife a ga-enye gị ka e wee hapụ ndị a, mmụọ ekwuo. ọ sị ha nye m ife nye m ife nye m ife dona nye m ife dona o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ okwu nwaada ihe na-ebute okwu nwaada bụ ihe dịka nwaanyị ejiri n'ike wee jiri wee fie alụsị ma ọ bụ nwaanyị jere ije di ọ nọrọ n'ije di ya di ya etigbuo ya ụmụnne ya ejiri ọjị jụọ ese maọbụ onye ụmụnwaada a na-emegbu emegbu na ngwuru maọbụ na obodo ọ nwụrụ ife ahụ nwere ike pụta okwu ndị be anyị na-akpọ okwu nwaada ma ọ bụ ndị anyị lere mgbe a na-eme ife slavery ndị nke ahụ ihe a na-eme na ọ bụ na achọla idozi ụdịka ife ahụ na-enye nsogbu na agbụrụ ihe a na-akpọ okwu nwaada ndị be anyị ụfọdụ obodo nwere ike doo ihe a na-akpọ okpesi ụmụada maọbụ eweta okpesi a ga-eji wee na-awapụrụ nwaanyị ahụ ọjị otu ọzọkwa esikwa emekwa nya bụ ife bụ na enwere ike eweta efi efi igbo dị ndụ si na nwaanyị a ka eji efi a awachi efi ahụ ama mgbu ya egbu efi ahụ ga-adị ndụ na-amụ nwa dịka nwaanyị ahụ kala isi wee dị ndụ wee na-eme ife ụmụ ụmụ ya abala obodo bala ezinụlọ ya uru achọzila ime ife ọbụla n'ọzi e, e, e, ụmụ efi ahụ na-amụzi ka enwere ike ile ma ka enwere ike iji wee na-eme ife iji wee gosi uru nwaanyị ahụ bara n'ezinụlọ ahụ mana ya bụ efi ewere aba afa nwaanyị ahụ ama mgbu ya egbu efi ahụ nwụrụ akwụchighara ya ụgwọ efi ahụ ona ka ndị be anyị si eme ụmụ ife a ịfụ na ka esi akwanyere mmadụ ugwu ka esi akwanyere mmụọ ugwu maka ndị be anyị kwere na nwa mmadụ emegbuna nwa mmụọ nwa mmụọ emegbuna nwa mmadụ ihe a pụta bụ na ka mmụọ si na wee dịrị na nwa mmadụ nwere ikikere imegbu ya

with ndị mmụọ maọbụ ndị na-adịlọ ndụ ọ sọ ihe a na-emasị gị mmadụ your human interaction but to us ndị Igbo this particular adage goes more than that so ọ nya mere na ife a na-akpọ generational curse nwee ka ndị be anyị si afụta ya ndị ọbịara abịa nwere ike na-afụ ya nọọ a na-eti holy ghost fire maọbụ a na-eti die a na-ekpe ụdịka ekpele nọ na ka ha ga-esi wee kpepụta onwe fa mana ọ bụ na eziokwu onwere onye megburu ibe ya ebe a ife dị na-atọ na na mmadụ maọbụ abụmọnụ ị je jụọ ese mara ihe butere agwahana gị ihe butere ijiri nwayọ wee yọọ sị sị gbaghara gị maka onwe a sị na ọ bụ na mmehie adịrọ na mgbaghara ama ndị Onaa ka ndị Igbo si afụta ihe ọbụla gbasara generational curse maọbụ abụmọnụ nke ọbụla ebe ọbụla o si o si na mmadụ o si na mmụọ a na-eji nwayọ yọọ ayịyọ nata mgbaghalụ kpee udo biko ka e wee dozie ya bụ ọnọdụ ya gazi